Maazị Ifeanyi o
Chai. ndị be anyị mma mmanụ taata bụ ụbọchị wenezdee bụrụ ahịa eke bụrụ mkpụrụ abalị iri na asatọ n'ime ọnwa ọktoba n'afọ puku abụọ na iri na asaa ọkọ akụkọ bụ m maazị ifeanyị nwosu aka kparala ofu nwa agbọghọbịa onye nke aha ya bụ chidimma ụzọdike ma bụrụ nwa afọ a mụrụ n'imo steeti ebe ọ gara nnọọ kpaa orighori n'obodo nke a na-akpọ Ezinifite nke dị n'Agụata Local Gọọmenti nke Anambra steeti ya bụ nwata nwa agbọghọbịa bụ nnọọ onye nke ndị jidere ya jidere ya wee yipụ ya akwa ya wee gbaa ya ọtọ wee mebọọ ya o wee bụrụ nnọọ ihe mwute na ndị a mebọrọ ya ma tupu anyị agaba n'iru ka anyị gere kene ma hụ ihe onyonyo ebe e mebọrọ ya bụ nwata nwa agbọghọbịa Adanne kedu afa gị? Chidimma gịnị? Ụzọdike ị bụ onye ebe Imo steeti ka ebe i si wee bịa ebe a ị na-agba moto from Ọnịcha bịa ebe izu ori taa first time gị

Um, o nwe ihe mere na anyị achọrọ ịma how many houses ka ị burgle today um, how many then um, gịnị ka ị zutere na ị zutere gịnị kenke biskit ego ole ka ị zutere
ndị be anyị ya bụ ihe abụrụla nnọọ ezigbo ihe mwute anyị ejirigodo anya anyị wee hụ ma were ntị anyị wee nụ etu e si wee mebe onye bụ ọmarịcha nwa agbọghọbịa onye aha ya bụ Chidimma Ụzọdike ya bụ ihe nwere ka ọ dị ihe anyị chọrọ ka anyị rịọ ndị Igbo anyị bụ mgbe ọbụla anyị jidere onye na-eme ihe ọjọọ ihe ọjọọ bụkwa na ihe ọjọọ kama ka anyị were kene uche were ụkwụ wee na-achọ ya bụ ihe danyere na mmiri ọ bụrụ na i lee anya ma gee ntị etu e si wee gbaa ya bụ nwa agbọghọbịa ajụjụ ọnụ bụ Chidimma ị ga-achọpụta na ọ dị ka o nwere ka o si wee dịrị ya bụ nwa agbọghọbịa anyị anaghị asịkwa na ihe o mere bụ ihe dị mma kama na i lee akụkọ ya o mepere ụzọ banye ihe ọ gara wee zuru wee bụrụ biskit ọtụtụ ajụjụ ka ndị mmadụ na-ajụ sị mana ọ bụrụkwa na ọ banyere ya bụ ebe wee hụ nde kwuru nde naira ọ ga-eburukwa ya wee gbawara dịka onye ori mana ị bịa n'akụkụ nke ọzọ lelee ya bụ ihe ị hụ na nwa agbọghọbịa dị etu a mere ihe dị etu a ị jụkwa m aga m asị na eneghị anya na o nwere ka o si wee dịrị ya n'ụbụrụ anaghị m asịkwa na ihe o mere dị mma kama ihe anyị na-arịọ bụ ka anyị kwụsị kene ihe a na-akpọ ya bụ jungle justice ka anyị kwụsị kene ihe dị otu a o nwe ka ihe dị otu a si wee mee si were uche were ụkwụ wee chọọ gịnị wee chọọ ihe danyere na mmiri ebe ọ bụ na ihe dị etu a mere n'obodo si gaa na nke eze na-achị obodo ma ọ bụ na a kpọrọ ya bụ nwata nwa agbọghọbịa wee kpụnye ndị uwe ojii ka anyị kwụsị oke mmebọ na ịgba ndị mmadụ ọtọ ma ọ bụrụ na ha mee ihe ọjọọ anyị anaghị asịkwa na ihe ọjọọ dị mma o kama na nya bụ ihe nwere ka ọ dị ọ dịzighị ka ihe ndị maara ihe na-eme iyipụ ya akwa ya agaghị eme ka ọ kwụsị ịbụ onye ori kama e nwere ike imebọ mmadụ n'akụkụ ọzọ na-abụghị naanị mgbe a gbara nwa agbọghọbịa ọtọ ọ bụ ya bụ ihe anyị na-arịọ ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ na anyị na-arịọ ndị nne na nna onye mụta nwa nya gbaa mbọ zụọ nwa ya onye mụta ụmụ nya gbaa mbọ mee gịnị zụọ ụmụ ya ka anyị kwụsị anyị mụta ụmụ anyị arapụ ha anyị agaghị na-eleru ha anya nekene ka nya bụ nwa agbọghọbịa si wee mebe onwe ya ndị a nyere ya aka wee mee gịnị wee mebọzie nke pụrụ iche maka na ofu nwoke sị na ihere agaghị eme ya inye onye na-abọ ike n'ama kama na ọ bụ onye ahụ na-abọ ike ka gịnị ga-eme ka ihere ga-eme anyị ahụgonu ka o si wee gbatakwuru ihe anyị na-ekwu bụ oke amala ụma wee mee gịnị wee taka akpa dibịa ka dibịa ghara ịma ụma mee gịnị ghara ịma ụma wee bụọ oke ọnụ n'ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ nke ụbọchị nke taata n'isi njedebe mana tupu anyị achịkọta ya echefukwa na agadaga mmemme nke anyị na-akwado nke anyị kpọrọ igbo ezuo igbo ezuo ga-adị n'ụbọchị ụka ọ bụrụ na ọnwa disemba gbaa mkpụrụ ụbọchị iri ya bụ 10th of December ọ na-akpọtụ na Golden Tulip Hotel Festac Town Lagos ebe ahụ ka anyị ga-eweta ndị niile ga-eme ka ndị mmadụ nwere ya aṅụrị mmadụ dịka Chiwetalu Agụ mmadụ ka John Ikechukwu Okafọ Mr Ibu Osita Iheme Chinedu Ikedieze ndị a na-akpọ akị na pọpọ Emmanuela nke Mark Angel hey Ụmụ Obiligbo ga-ekwechirikwa ọtụtụ ndị a maara aha ha na-eme ndị mmadụ obi ụtọ ha ga-anọ ya n'ụbọchị ahụ ihe anyị chọrọ iwepụta n'ụbọchị ahụ bụ igosi ndị mmadụ ihe gbasara ndị Igbo na ọ bụ anyị nọ n'ihe a na-akpọ entertainment industry a ga-emezi ngosi ihe gbasara erimeri ndị Igbo a ga-egosi achịcha ụmụaka ndị a mụrụ n'obodo Lagos ndị ma mmasị anyị bụ Igbo ohere adịgoro ụnụ ịbịa ma na e nwere nri a na-akpọ fịọ fịọ ịhụ na ofe a na-akpọ ofe achara ịhụ ofe owere hụ ofe akwụ ndị Igbo erimeri osikapa a ga-eri n'ụbọchị ahụ bụ naanị osikapa nke a na-eme gịnị nke a na-akọ n'ala Igbo echekwana ka a kọọrọ gị akọrọ tupu ụbọchị ahụ erute ụnụ ga na-enwetakwanụ ozi anyị ka ụnụ wee ghọta ka nya bụ ihe ga-esi wee gbatakwuru cheta na ụbọchị anyị na-ekwu okwu ya bụ Sunday 10th of December 2017 ka anyị kwuo maka ndị na-agaghị anụcha ihe anyị na-asụ n'olu Igbo ihe anyị na-akọwa bụ na ọ bụrụ na ọnwa Disemba gbaa mkpụrụ ụbọchị iri ya bụ ụbọchị ụka n'afọ a bụ puku abụọ na iri na asaa ọ ga-akpọtụ akpọtụ cheta na mmemme anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị igbo ezuo nke a bụ nke mbụ a na-amalite ya a ga na-enwezie n'afọ ọbụla echekwana ka e mee gịnị ka a kọọrọ gị nke afọ a akọrọ cheta na onye ka na-ewetara ụnụ ozi a ka bụ m onwe m maazị Ifeanyị Nwosu ihe anyị na-eme bụrụ na ọ na-amasị gị ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị na-akwado anyị ka anyị na-emere gị ihe ndị bekee na-akpọ advertisement ya bụ ịgbasasị ihe ị na-eme ị kpọtụrụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị anyị ga-enye aka ozugbo anyị na-ezipụ ozi anyị ụwa niile ahụ ihe ị na-eme cheta na ọ bụrụkwa na ị gwaghị ndị mmadụ ihe ị na-eme ha nwanne ya aha gị bụkwa sorry ndị mmadụ agaghị ama ka i si wee nọdụ ị kpọtụrụnụ anyị n'ụlọ ọrụ anyị anyị enye aka wee tinye ya n'ikuku ụwa niile ahụ ya ka m pụtakwụrụ Africa Aha, Onye Ije oh. Many many countries na him Onye Ije dey go.